koma zodziwika ndi zoti kunabwera kafukufuku omwe adafufuza za ngoziyi ndipo adapereka malipoti awo tonse zimene zidaperekedwa tikuzidziwa bwino chifukwa zidalengezedwa komanso zidawerengedwa poyera pa mbalambanda aliyense ndikumamva Malipoti amenewa atatuluka, anthu ena sanakhutitsidwe nawo. Amanena kuti pali zina ndi zina zimene sizikumveka bwino m'malipoti amenewa ndipo pakufunikanso lipoti lina lituluke, e, makamaka inquiry ina ichitike kuti chilungamo cha ndege imene idapha Chilima komanso anthu ena 8 chidziwike. Mtsiku la lero takutengerani zomwe ayankhula a Patricia Kaliati omwe ndi leader of utm in parliament makamaka kukhudzana ndi nkhani ya ndege imene idachitikira mu Chikangawa. Ndipo tikunena pano takutengerani pa tsamba la Mij Online. Pamenepa palembedwa nkhani imeneyi ndipo tikhale tikuyiwerenga kuti inu ndi ife tonse tiyitsatire komanso timve kuti kodi a Patricia Kaliati yemwe ndi phungu wa chipani chimenechi cha utm komanso leader of utm in the parliament kuti iwowa ayankhula azotani tangopangani subscribe like comment komanso tapangani share kuti anthu ena amene mwina sanathe kumva zimene a Patricia Kaliati ayankhula athenso kudziwa chifukwa timabwera pano ndi cholinga choti tiphunzitsane tidziwitsane kuti tonse tizitha kuyendera limodzi tonse ngati amalawi tisamayende mu mdima ndiwerenge chibaluwa chimene chalembedwa pamenepa titambasule nkhani ziwiri zitatu zimene zalembedwa pamenepa komanso kuposaposa tikhale tikulowa ku comment section komwe tikhale tikumvanso maganizo a anthu osiyanasiyana kodi chibaluwa chimenechi chabwera ndi nkhani zotani takhalani pompo chifukwa ndikhale ndikuwerenga amotere leader of utm in parliament patricia kaliati

Chibaluwa chomwe atiponyera a Mij pamenepa ndi chimenechi ndipo chikukamba motambasula mwina tingobwera mchichewa kunena kuti amene ali wamkulu wa chipani cha utm ku parliament a Patricia Kaliati apempha makamaka unduna wa minister I mean unduna wa homeland and security kuti ufufuzenso a makamaka ngozi ya ndege imene idachitika mu Chikangawa. Iwowa ndithu anena kuti kuluza kwa Saulos Chilima komanso a anthu ena 8 amene anali mu ndege imeneyi ndi kopweteka kwambiri kwa Amalawi ochuluka. Ndipo iwowa atsimikiza kunena kuti pakufunika ndithu pachitike kafukufuku wina kuti ndithu chilungamo chenicheni cha nkhani imeneyi chidziwike komanso anthu amene ali okhudzidwa kuti mwina adachita kulekerera muwiri mutatu Ah, ndithu iwowanso aonedwe kuti kodi atani nawo eyi akuti pa chizungu chake akuchita kunena kuti ah, hold responsible parties accountable amene akukhudzidwa ndithu ah, ah, nawonso akuoneka kuti aone kuti apangidwa motani ndipo pa 10 juni pamenepa ndi tsiku losaiwalika kwa amalawi ochuluka ndingofuna ndingotambasulanso motere kuti mwezi wa juni umenewu tinaluza anthu ochuluka kwambiri kuno ku malawi ndipo timakumbukira kuti a lucius banda nawonso anatisiya mwezi omwewu e, ndipo ndi mwezi omwewuso umene loya wodziwika bwino ameneyinso nayenso kumene kunkapita ndege imeneyi nayenso ah, analinso ndithu atatisiya mwezi omwewu wa juni koma nkhani yake ikulu imene ili apa ndiyokhudza makamaka imfa ya chilima komanso anthu ena 8 amene adakwera nawo ndege imeneyi imene idadzetsa ndithu kukhetsa misonzi ya amalawi ambiri tikunena pano chisoni chimazungulirabe makamaka tikaganiza zomwe zidachitika pa tsiku limeneli kodi inu amene mukutionera pakadali pano maganizo anu ndi otani kodi pakufunika pachitikenso kafukufuku wina Kuti tidziwe chilungamo chenicheni chomwe chidanyamula moyo komanso miyoyo ya anthu ena 8 kuphatikizapo Vice President Dr Saulos Klaus Chilima omwe adakwera nawo m'ndegeyi kapena tizisiye zipite eh, tipange bwanji pamenepa? Tikufuna maganizo anu, muike mu comment section mu. chifukwa zimenezi nzomwe zitatithandizire kuti tidziwe chilungamo chake chenicheni kuti kodi nkhani imeneyi idayenda motani pakadali pano ndakunyamulani mu comment section momwe tikhale tikuwerenga maganizo a anthu osiyanasiyana amene ayika nawo maganizo pa tsamba limene la mage online kuti nawonso kodi zinthu zawo akuziganiza motani tiwerenge ndithu komenti yoyambirira kuchokera kwa amdipito wayo akuti thats the way to go Felix Sifukwe akuti even those who are not politicians are clapping hands ya ndithu makomenti akutero ndithu kuti ayi iyi ndithu ndi njira ina kuti tichite wina so wanena kuti ayi ngakhale amene sali a ndale pa nkhani yokhayi anthu akuombera m'manja tiwerenge komenti ino yochokera kwa anderson banda kuti i too welcome that investigation as it will be done by a different party not mcp of course the investigation would need to be

Mkulu ameneyunso wakambapo ndithu mfundo ya nzeru kunena kuti ndithu pakufunika ndithu kafukufuku ameneyi achitike ndipo zikhala zabwino kwambiri chifukwa kafukufuku ameneyu achitika ndi chipani china osati cha mcp ngakhale ndithu kafukufuku ameneyi akufunika ndithu azakhale poyera kuchitira kuti tonse amalawi tidzakhale tikumva chilichonse chimene chikuchitika komanso tidzathe kupereka maganizo athu pa nkhani mmene ikuyendera ee ndithu amene ndithu waika ndithu maganizo ake pa nkhani imeneyi tipitenso ku komenti ina imene akuti ma, ma, ikuchokera kwa matias robert, robertson kwenda kuti so influential people were expected from dying koma akapuntha buye ife eti ya nayenso amene ndithu woyika maganizo ake timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana pa tsamba lino la Dreams Media ndipo cholinga chathu ndi kuphunzitsana, kudziwitsana komanso uh, kuuzana nkhani ziwiri zitatu zimene mwina zangochitika kumene mmakona makwalalamu eh kuti inu ndife tonse tiziyendera limodzi. Tapangani subscribe ziri choncho, like, comment komanso kupanga share kuti tonse tiziyendera limodzi. Until uh, that another uh, next time ndikubweranso ndingoti mwakoma nonse amene mwatitsatira pamodzi pano.

Share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.